nke a nụnwa gị na onye be gị bịara be m tata amakwa m na udo dị maka na ike gị adịghị m
uncle auntie udo dị mụ na di m bịara ebe a ịbịafụ gị na auntie di m ọma gwazia ha ife anyị ji
bịa nwanne m nwoke nke bụ eziokwu ị ma na enwere ka ndụ m si kama na abụzi m onye gbanwere agbanwe ọ ya ka mụ na nwunye m bịaziri sị ka anyị yọọ gị na nwunye gị ebe a ka anyị yọọ gị mgbaghara ọ ya mekwa m werezie gotekwuzie mmanya

ka m gosikwa gị na abụ m onye gbanwere agbanwe adịghị m ebizi ndụ ọjọọ ndị a m na-ebibu ị ma na echebu m na ọ wụ ezigbo ndụ ka m na-ebi kama na ama m na ọ wụ ndụ efuru efu ndụ mkpafu ka m na-ebi tupu chukwu bi n'eluigwe were nwunye m nọ na agara m ebe a were jaa m mma nwunye m wee gbanwee ndụ m ndụ m awụrụ ihe gbanwere agbanwe ana m ekele gị daalụ ya mere biko nwanne m nwoke gbaghara m ma gbaghazi ụkwụ ọzọ ị nọchiri anya nna m ihe ọbụla i kwuru na ka m ga-eme biko ọ gbanwego ọ bụ onye gbanwere Paul
obi m na-adị asị m na ọ dịkwa na nke na-alọ nla ọ bụrụ ya ọ bụrụ ọrụ oge m batara n'ezinụlọ a oge mbụ gị na auntie gwa m ọtụtụ ihe gbasara di m anụ m wee fụta ya ka ọrụ nnukwu ọrụ dịrụ m na ezinụlọ m mana kịta ekene m chineke na ife niile adịgola mma ekene m chukwu na ọ gbanwego uncle auntie biko anyị na-ayọ mgbaghara biko ee so n'ikpeazụ ezinụlọ a ga-anọ n'udo ee chineke ekene dịrị gị o ekene dịrị gị chineke jovita biko ekene dịrị gị ị rụrụ ezigbo ọrụ n'isi ya ee ee chukwu gọzie gị o chukwu gọzie gị Paul chukwu gọzikwa gị m sị unu na ife anyị nwa na-ekwu kịta na ọ gbagwojughị m anya mana ọ tụghị m n'anya unu ma na m na-asị asị Paul gụnwa ji ọnụ ekwu ife ị na-ekwu n'ebe a kịta
ihe niile a m kwuru ebe a si n'ani ani obi wee pụta ama m ihe m na-ekwu o doro m anya Em, nsogbu adịrọ ekele m chineke onye melụ ka nwatakịrị a nụnwa bụ jovita wee bụrụ nwunye gị Hmm? nne m Chineke ya gọzi hmm? ọ bụrụ ụgwọ a mere nwanne m nwoke a ka o si n'ebe ahụ eh, gbafu ọ gbafuru wee chigheta azụ ị nwere ihe ị chọrọ ya enweta ndeme o hmm? achọrọ m ka akpọkọọ ndị ụmụnna ka mụ na ya rịọkwuo fa ka gba ya okwu ahụ ọ bụrụ maka ndị ụmụnna hapụ ebe a m ji aka m wee jee eh? o nwere ihe m yọrọ ndị ụmụnna m ha meelụ m

abịa ka m gwa gị na ụlọ ụmụnna agbago maka okwu gị na ha nwere ha sị na ị ya akwụ ụgwọ ha sị na nra fa da gị na ị ya akwụ ya mana site n'amara chineke enyego m fa ego a nwa gị na fa enweghịzi okwu eziokwu keezi ebe i si weta ego iji wee kwụọ ụgwọ ejirozi m ụgwọ mba mba mba mba daalụ daalụ chukwu gozie gị
nwunye m chelụ chelụ achọba onye a ga-ekene ekene kịta ọ bụ m ka a ya eburu ekene n'ụkpa bịa butere hmm? maka na ọ bụ m mere ife a ka ọ bụrụ ife bụdị gara ọfụma hmm? Hmm? di anyị ụmụnna sị na na ị ya esiri ha nri ka gị na fa nwee ike irikọkwa nri ọzọ ka e wee ma na ife niile e kwuru adịgo ka e si kwuo ya hmm?
eh, kama kama gịnị ihe nọ n'okwu a bụ na nwunye m bụ onye nwere okwu ikpeazụ banyere okwu ị na-ekwu n'ala ihe ọbụla o kwuru ya ihe ọbụla o kwuru ka m ga-eme di m biko agadịna ebe a biko jidegodi nke afụ ekwenyero m na nke i kwuru chaa chaa gị nwa ka bụ onye isi ezinụlọ ee ebe ị bụ onye isi ezinụlọ naanị gị nwere ikwu ife a ya eme ebe a kịta e, nwunye m mba chekwara ọ bụrụ na di gị sị na ọ bụ gị ya ekwu nke na-eme ebe a kịta i kwuo maka na unu naabọ abụgoro ofu Hmm? ọ bụrụ na ọ bụ abịa ya agwa m nke m ma anụ ị gwa m ya anaghị ntị ọ bụrụ sọ naanị na di m ga-eme ya mana ọ ga-eme ya n'ụdị pụrụ iche ka onye ọbụla wee nwee obi aṅụrị
ọ bụrụ na a na-agba nwaanyị egbe aka m agbapụ ya egbe ebe a kịta ka m gosi na ihe iwu na ọ ba ọ ba m n'ahụ ọfụma negodu ihe ihe ibe na anụmanụ anụ akara were ya

4 million naira iji zikwana wee bata ka ezi ife mere 4 gịnị 4 million na nke a bụ akụkọ mike ejeagha jee jụọ mma gị nwaanyị a mere m wee para ego di m panata n'ụlọ ebe a 4 million naira m ji wee si be di m nata palụ ya nnọọ lipịasịa 4 million naira afụrọ m be di m anọrọ m nwatakịrị mpere mpe na-ebe akwa m amacha ọ dị m ịkọ akụkọ iwe na-ewe m
echekwa m na gị na mama etipịa bụ 4 million naira ma ekwure mụ na ọhụ mụ na ya ọnya nya bụ ihe kpọrọ ego niile anụ nwere ihe ọ gwara m obi na-egbu egbu gbawago di m maka na nya mere m ji wee si na be di m were 4 million naira natawa ọ sị m na nnata nka nka nka nka sisi nnatara ebe a ụkpara ị ga na-eri o nwere ihe eji e, e ego mechapụta be di m nwa anọrọzi m
kedu ụmụ susu bi nne m kedu ndị ewu nne m debere na kitchen m eri eh? anyị nwa ka ị na-akpọ ụmụ anụ ọfịa na ụmụ otolo gbawasị oh! nye ọnwụ na-abọli nne m debe mmeji menye ya ngwanụnụ
obele nni anụwa mụ na sister nkechi ri mama agụụ bụzi anyị abụ ife anyị rigo since taa nọ nni wee ju ọdị anyị afọ agụụ gụ anyị marịzi nri
ọnkịwa bụ eme pụọ na i ji eli ji eli ede gwa m okwu

para ya panye gị ruo taa nwa ị gwabe m ihe i ji ego agba eme i mepere ọnụ na-agwa mbara na ọ gwụgo otu a ka ego si agwụ ime m 4 million 4 million ọkwa ụbọchị iwe ịpata anya ọkwa iji ụgbọ wee bubata ya ebe a ọrụ ụgbọelu febata nya bụ 4 million ee ifele ada eme gị ijesi ije ije ife ichetawo bụ sọsọ 4 million ị na-ekwu ya dịka nnukwu ife inye m ife mmadụ na-enyere mmadụ gịnị ka o gotalụ m ọ gịnị ka o menwuru m ife ka na-ekwu bụ na unu etolugo ogo ị na-eneta m anya ekwesịghịzi m ị na-ata afụfụ a na-ata kịta ị na-agwa m ị na-agwa m ife na-enwe ị kwesịrọ ka a kpọọ gị nne ọ bụ ịfụ gị hei mama mama omume gị jọsisi ala ị kwesịrọdị ka a kpọọ gị onye nne chaa chaa dịgoro i mepere ọnụ na-ekwu

nye gị ego ọ ife ọfụ ọ bụrụ ife ị na-agbagbu agbagbu ka m kwuo ya kịta asị ka igboto m fuo agatha ọkwa maka igbu ọchụ jee kwatụ mmadụ
isi bịa nwanne ya nụ ị na ị kara agbachu agbachu nwoke m o nwee nni m i nye nyekwa gị o nwee nni m i li nyekwa m ya nyekwa m ya

gịnị ka a na-eji ugbo eme jee ṅụọ zobo mama mba mba mba mba chọkwa m ya biko biko biko nke i mere anyị adịgo too much ana m achọ ka m ga-esi nweta onwe m ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ ugbo were ọgụ gị na mma gị jee n'ugbo gị jee kọọ ugbo akwara m
ana m apụ ala so onye nke a na-ekwukwa ị na-ekwu ị bụ anụ ọfịa unu ya na ebe ejebe m ugbo

ka m kpọgodi ndị uwe ojii hello ọkwa eziokwu ọkwa eziokwu ọkwa eziokwu biko kedu oge unu na-abịa

ọgọ m abụ m sị na ọbịbịa unu ebe a tụkwa m n'anya ọbịbịa gị na nwanne gị nwoke bụ ọgọ m nwoke na nwa m nwaanyị ọ tụkwa m n'anya na ihe niile unu bu bịa ebe a aghọtarasị m
ọgọ m mụ na ụmụ nwanne m bịalụ ka anyị kene gị na onye be gị maka ezigbote nwaanyị ndị ya nwanne m nwoke hmm? ịmakwa na kemgbe nwaanyị nwaanyị bata na ezinụlọ m udo ịfụnanya hmm. jupụta na be m jupụta na ụmụnna m niile hmm. Hmm? nke a wee doo m anya na gị na onye be gị zụrụ ya ọfụma anyị wee na-asị ekele dịrị gị mana ị fụ nwanne nwoke a kịtịkpa ka ọ bụ kịtịkpa dị anyị na-akpọ kịtịkpa aha ata ntị ya anụnwa ata mana since nwunye nwaanyị a batara be anyị o mere wee jụọ oyi ka ice water hmm? wee na-asị ekele dịrị unu biko anyị ji mụ na ụmụ nwanne m ji ma mmanya anụnwa ma ọjị anụnwa wee bịa sị anyị kene unu maka ezi ọrụ unu rụ n'isi ya anyị na-asị ekele dịrị unu ndị ọgọ nọọnụ nọọnụ ekene m nwere ọ bụrụ m sị na m aghọtara ihe ị na-ekwu ma na abụ m onye asị aghọta m ihe ị na-ekwu mgbe ada m nwaanyị na-agabiga ihe ọ na-agabiga n'ezinụlọ gị o nwere ihe m kpọrọ ya ihe m kpọrọ ya bụ na ọ ihe a na-ahụ n'ezinụlọ na emesịa na ọ ga-adị mma ekele m Chukwu na ọ dịgokwe mma kịta maka ama m onye m mụ ama m ihe ọ ga-eme Paul ekele m gị nke ukwuu obi m bụzi aṅụrị na-enwezi aṅụrị ka akwa isi mbido ọkwa isi bido dị ihe a gị na nwa m nwaanyị unu ga na-elekọta onwe unu anya ọ ga-adịrị unu na mma unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị ọ ga-adị unu mma mbọsị orie ọ ga-adị unu na mma mbọsị afọ ọ ga-adị unu na mma mbọsị eke ọ ga-adị unu na mma mbọsị nkwọ ndị ọgọ nnọọ nnọọ nnọọ nnọọ ọmalịcha m alụkoloko m eje nnọọ ndị ọgọ ekene gị ada m nnọọ
ka m gwa ụmụ ụwa okwu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ibe m ana m ayọ unu n'afa Chukwu unu na-erubere nne na nna unu isi unu na-erubere nne na nna unu isi maka na akwụkwọ nke Efesọs isi nke isii amaokwu nke ofu ruo nke ọ sị anyị jisi ike na-erubere nne na nna anyị isi ka o wee dịrị anyị na mma ka anyị wee nwekwa ogologo ndụ mana ka anyị na-erubekwara anyị isi ọ dịkwa mkpa ịmakwa mgbe ha na-edufe anyị ụzọ maka a sị na m nụrụ ife nna m kwuru ọ karọ ịdị m otu a nke mbụ bụ na enwerọ m akpa nwa ọ bụrọkwanụ di ka m ji nke nke nke kachasịkwanụ bụ na m egbugokwa nne biko even kraịst kwukwuru ya na ka kraịst si wee bụ onye isi ndị ụka otu anụwa ka nna anyị sikwa wee bụrụ onye isi ezinụlọ anyị so biko ụmụnne m na ụmụnna m unu jisi ike na-erubere nna unu isi ọ dị ezigbo mkpa ọ dị ezigbo mkpa biko m na-ayọ unu unu afụgonụ ka ọ dị m m na-ayọ unu biko amarọ m ka ọ ya-esi dị m ama m ma m ma-apụtakwa ije a amarọ m ka ọ ya-esi dị m mana ka unu na-echekwa maka ihe m gwachara unu unu tinye anyị n'ekpere unu tinye anyị n'ekpere unu tinye anyị n'ekpere